ọra mmadụ na ọra mmụọ nọ na- nọ n'etiti anyị ekenekwa m unu ee a sịkwa m na ụmụnna nwezuo akụ ya alụ ekwe ọkpụkpa ọ na-aga ụmụnna dịka ọ na-alụ a kpakọọ ọnụ wee lee nwa ada na ọ dị agba n'afa Mm, mma asịkwa na asị m kwuo ka m kpọọ oke nwa n'igbo ka o meelụ anyị ihe dị na nzu ka anyị wee buluzie jebe n'ọjị ka ị ma na agba a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ biko na m ekwusikwe ka mmadụ ka ọ dị otu a ka ọ dị ihe ri ọba Kiri ụka gbara mmadụ. uche anyị dị ya ihe dị ọba anyị na-anụ olu gị iru na ị na-azazi ya oke nwa biko ka oke nwa biko ka anyị na-ayọ gị ka i meere anyị ihe dị na nzu ka anyị wee gazitezie n'ọjị ee dịka m si kwu na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụ njikọ njikọ ka anyị nọ um, Alex White ekenekwa m gị igbo mụrụ m ekene m unu rienụ ṅụọnụ mụọnụ zụọnụ kacha anụ ụmụ unu zụkwaa unu igbo igbo ekenekwa m unu ekenekwa m unu ọla nwoke nọ ebe ọla nwaanyị nọ ebe a ekene m unu asị m na ụbọchị tata ya adịkwara anyị mma na anyị niile ya adịkwanụ nnekwu maka na ụbọchị tata dị nnekwu ee onye ọ wụna nọ ebe a nya nwebe aṅụrị nya wụ n'iwe enu ee na ụbọchị tata wụ oke ụbọchị n'ime ndụ anyị Em, eh, akwa oke nwa jiri ọnụ m wee malụ m akwa mụnwa wụ oke nwa ofu nwa Agụlụ ahụ dị ebube eh? Agụlụ adịghị igbo ata aja Agụlụ amaka eh? ana m ekene unu niile na ohere ọma unu nyere m maka na a sị na nwata nna ya dulu ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ e zukọkwanụ ka a ha wee eri udene a tọtụa azụ dị na ngịga na akwanụ nya wụ ngịga ka a na-atọtụ n'ụbọchị nke tata mma gaa n'ihu maa nzu m machaa nzu nwanne anyị nwoke agọziela anyị ụfọdụ n'ọjị ndị igbo igbo be anyị igbo mụlụ mụ eh, nzu abịakwanụ akwa nzu ka anyị ji n'aka onye ọ wụna nọ n'ebe a ma ihe nzu na-egosipụta nzu na-egosipụta ihe ọcha ihe dị ọcha ee wee sị na ndụ anyị niile ya adịkwa ọcha n'ụbọchị nke taata dịka anyị lahụchago tete n'ụbọchị nke taata a sị na akwa ọmaka wụ ihe ya-emelụ anyị ee ngọzi ngọzi wụ ihe ga-ezute anyị anyị gbuo n'aka nni anyị ga-egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute mma eji m nzu wee na-ama n'isi nwoke n'ebe a na-ama n'isi nwaanyị n'ebe a wee sị na ọkwa ihe ọma uyo ga-emela anyị a sị na ndụ anyị ga-akwụkwanụ ọtọ ee eh, na anyị ga-adịkwa n'ogologo ndụ akwanụ ogologo ndụ ka a na-ayọ maka a sị na ị gọwa ọfọ na gị buru ụzọ gọọlụ m ọfọ ogologo ndụ maka na ọfọ ogologo ndụ wụ ọfọ kachasị ọfọ ee eh, eh? maka na akwa na onye dị ndụ ihe na-akpata ego onye dị ndụ ihe na-enwe aṅụrị onye dị ndụ ihe ọma na-emerie nke ọma ma emerie nke ọjọọ wee na-asị ndụ anyị niile dịrịkwa ndụ nwoke n'ebe a dịrị ndụ nwaanyị n'ebe a dịrị akwanụ nzu ka m ji wee na-ekwu nya wụ okwu m wee jide nzu n'aka wee na-amapụ ọfọ wee na ndị anyị jikọnụ ee, akwa em, akwa nzu ka anyị ka ji n'aka akwa akwa nzu ka anyị ka ji n'aka ndị be anyị biko nụ. Em, biko em, netwọk ị ma netwọk mgbe ụfọdụ ọ na-emetọrị emetọrị Ah, welụ ọfọ anyị na-agọkwanụ ka anyị ka ji n'aka wee na-agọ na-agọsi ike wee na-asị na ọ ya adịrị nwoke mma na ọ ya adịrị nwaanyị mma na ọ ya abakwalụ nwoke mmụọ nwoke bakwalụ mmụọ nwaanyị ee a sị na mbọsị tata ya amara anyị mma na akwa ihe ọma ka anyị na-ayọ anyị na-ama nzu n'ebe ọnwa wee na-astandkwa on the same existing protocol nwanne anyị nwoke ji were wee jide ya wụ nzu n'aka wee na-asị na igbo bụ igbo nụ, ka anyị kenee nụ ka anyị manụ nzu na taa wụ oke ụbọsị bụrụ eke na anị igbo bụrụ nnukwute afịa Igbo ji eme ive bụrụ afịa ndị mmụọ na ndị egede ji apụta wee na-asị ka chi na-amalụnụ anyị nzu nụ ka Chukwu okike bi n'eluigwe mapụ anyị unyi ma anyị nzu na ugo chara acha adị echu echu ebe ọbụla anyị nọ na ihe ọbụla anyị tiri aka ọ ya amara anyị nzu na ya na nzu bụ ife egosila adịmọcha nzu na-egosi nchake na ugo gbuzuo ọ chakee nọ ebe anyị na-ekwu okwu ya wee na-asị unu dododo na nzu anyị ji n'aka taa ka anyị na-asị na ọya abalụ na anyị n'eke ọya abalụ na anyị n'oye ọya abalụ na anyị n'afọ nkwọ balụ na anyị n'afịa naanọ dị n'ụbọchị naanọ nke bụ nke wee na-ama nzu n'isi Mayor n'isi Mayor Mayor na South Africa wee na-asị na ọyawa ayawa ma ya gbukwa ya odowe edo onye dogbunei na nzu ka anyị na-ama n'isi na tata wụ ụbọchị ọmụmụ ya ụbọchị eji echeta ọmụmụ wee wụkwara ụbọchị ihe eji wee bidokwa arọ ọzọ ee wee na-asị ka obibi okike bi n'eluigwe ọmama amasị amasị onye mara onye ọya eke ma onye ọya eke amarọ sị ka ọ welu nzu ma anyị n'ogo ka ewu na iyi achake n'ogo ka ewu na iyi egbuke ee osisi fụrụ ya atụ nkwo ufere ma jikwelu ya ọnụ a sị nwoke foyi ee afọghị n'anya nwaanyị afọghị ya afọghị n'anya nwaanyị ma aka ha nyere ya mmụọ ya ekwuru ya ekwuru ọrụ ihe na-egbu mmụọ ji egbu onye awụ mmụọ mmadụ ya ekwuru ya ekwuru ọrụ ihe na-egbu mmadụ ji egbu onye awụ mmadụ onye na-asị na anyị na-amalụ ihe nzu taa na eke na-amalụ ya n'oye na-amalụ ya n'afọ na-amalụ ya na nkwọ na-amalụ ya n'afịa na anọdụ n'ụbọchị na anọ na-asị ka ọmaka mee na ndụ ya amalụ ya na nkwọ na-amalụ ya n'afịa na anọdụ n'ụbọchị na anọ na-asị ka ọmaka mee na ndụ ya ka ọmaka mee na ndụ ya ee wee na-asị unu dododo anyị amazukwa enu